Is tusa mór is mór Dé. Fuair Muire agus Íosa cuireadh chuig bainis i gCána. Bhí an bheirt ann a bhí ag pósadh agus a gcairde agus a gclainne. Bhí rince agus damhsa agus ceol agus amhránaíocht. Bhí bia le n-ithe agus deoch le n-ól. De ghnáth ba é fíon a bhí le n-ól ag an bhainis. Thug Muire faoi deara nach raibh mórán fíon fágtha agus ní raibh deireadh ag teacht ar an bhféasta go fóill. Thuig sí go mbeidh náire an domhain ar an lanúin muna mbeidh go leor fíon le thabhairt dá gcairde is dá gclainne. Chuaigh Muire chuig Íosa. A Íosa, ar sise, níl go leor fíon fágtha don bhféasta. Cad is féidir liom a dhéanamh? arsa Íosa. Ah! arsa Muire, Íosa, cabhraigh leo. D'iarr Íosa ar na seirbhísigh na crúiscíní fíon a bhí folamh a líonadh le huisce. Líon siad na crúiscíní le uisce. Ansin d'iarr Íosa orthu braon den uisce sin a thabhairt chuig na daoine i gceannas ar an féasta go mblasfaidh siad é. Nuair a thóg siad an cupán amach as an crúiscín ní uisce a bhí ann ach fíon. agus nuair a bhlas na daoine i gceannas ar an féasta é, dúirt siad go raibh an fíon seo i bhfad níos deise ná an fíon a bhí ann ar tús an féasta. Bhí ionadh ar na seirbhísigh, bhí ionadh ar na daoine i gceannas ar an féasta. Ba é sin an chéad mhíorúilt a rinne Íosa. An dara rúndiamhra lonrach, an bhainis i gCána. Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimíd dár bhfeichiúna féin, is ná lig sinn i gcathú ach saor sinn ó olc. Amen. Sé do bheatha a Mhuire, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir na mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guí orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis. Amen. Sé do bheatha a Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guí orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis. Amen. Tá. Sé do bheatha a Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha a Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha a Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé, guigh orainn ár bpeacaí anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé, guigh orainn ár bpeacaí anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha a Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé, guigh orainn ár bpeacaí, anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha a Mhuire, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé, guigh orainn ár bpeacaí, anois agus ar uair ár bháis. Amen. Glóir don Athair, don Mhac, don Spiorad Naomh. Mar a bhí ar dtús, mar atá anois, is mar a bheas go bráth trí shaol na saol. Amen.